igbo bụ igbo igbo mụrụ ụzọ mụọ ọzọ tata bụkwa na oye na chi oye ferugokwa wee na-akpọkọ ụmụnne m na-akpọkọ ụmụnna m na-akpọkọ ikwu na-akpọkọ ibe na-akpọkọ ndị enyi na-akpọkọ ndị ọyị na-akpọkọ ndị agbata obi ee na-akpọkọ ndị ọdịnala igbo na-adị mma ndị omenala igbo na-amasị sị na ụmụnne m na chi eferugokwa asịkwa na agụghị ụzọ agụghị ọnụ wee na-akpọkọ ọraba igbo ọra na-emere igbo ihe nna sị na ụmụnne m bịa maka ekene chukwu ekene ndị ichie ukwu kene ndị ichie nta kene ndị ichie nwaanyị kene ndị ichie nwoke kene ọra mmụọ igbo ji wee dị ebube na ndụ na arụ isi ike nke fa ji wee chekwaba wee na-asị ụmụnne m a gọọnụ ọfọ ụtụtụ chukwe chukwe chukwe chukwe chukwe ebi ebi na-agbanwe agbanwe anyị wụ ọdịnala igbo igbo bụ igbo igbo ndị gboo awụ ụmụ chukwu okike abịama anyị abịakwakwa n'ụbọchị tata dị n'igwe wee were ụbọchị ahịa oye sị ka anyị kene chukwu okike anyị kenekwa anyanwụ na agbara kene ndị ichie ukwu kene ndị ichie nta kene ndị ichie nwaanyị kene ndị ichie nwoke kene ọra mmụọ na-emere igbo ihe na ọra mmụọ igbo na-emere ife kene ezumezu mmụọ ala igbo kene mmụọ niile nke na-echekwa ala igbo nke na-edu ụmụ igbo anyị sị ka anyị kene unu maka ọdịmma nke unu na-eme na ndụ anyị ndụ na arụ isi ike nke unu ji wee chekwaba anyị na ọ kwa nya ka e ji wee were nzu were edo were ose ọra werekwa mmiri dịka ụmụ mmiri were bịa n'ụbọchị tata dị n'igwe sị ka anyị kene ya ọdịnala igbo na-ekene igbo igbo na-ekene ụmụ igbo niile n'ebe ebe niile ụwa sọtụrụ na-ekene unu asị ụnụ deeme deeme asị ụnụ na ike agwụkwana ụnụ n'ime maka na asị na e kene onye na nke o mere ike wee dị o wee mee ọzọ ọ kwa nya ka e ji wee bịa sị ka anyị kene unu ee anyị enwerọ ọla ọcha anyị enwerọ ọla edo ka anyị jiri bịa kama na ji ihe ha ndị gboo ihe ndị nna nna ha ji wee kpọkọ unu n'ụbọchị mkpa n'ụbọchị udo n'ụbọchị ọṅụ wee bịa ee wee na-asị unu deeme deeme na ike agwụkwana unu a wee na-agọzikwa ọfọ na-akpọkọ unu n'ike na ebube sị unu dododo na unu bịakwa ma nzu chukwu ana m akpọkọ gị sị gị bịa ma nzu anyanwụ na agbara bịa ma nzu ndị ichie ukwu na ndị ichie nta bịa ma nzu ajana igbo lekwenụ nzu bịa ma otutu nzu na aguleri ana m akpọkọ unu sị unu dododo na unu bịa iyi lekwenụ nzu ana m ama unu nzu maka a sị na aka ọbụla nke na-ama nzu adịghị ama unyi wee na-akpọkọ mmụọ niile nke nọ na ngwuru be nna m asị m unu dododo na unu bịakwa ogwugwu ana m akpọkụ gị udo ana m akpọkụ gị ngene ana m akpọkụ gị onye ụwa m ana m akpọkụ gị ọra mmụọ igbo ji wee dị ebube ana m akpọkụ unu sị unu dododo nekwenụ nzu a tata bụ oye dị n'igwe oye ndị mmiri oye na ị na-eye ndụ ị na-eye obi ị na-eye akọ ị na-eye arụ ike ana m akpọkụ gị sị gị dododo gị bịakwa ma nzu ee m wee na-akpọkụ ogwugwu nọ na ngwuru be nna m ogwe mezie na ọ na-agwa ibute ndụ dịka ọma ngwa agwa ọgwụkwọ na-agwa dịka ọzọ ama mbịa ana m akpọkụ gị sị gị gị bịa ma nzu ee na-akpọkụ esi enye nọrọ orie sị gị bịa ma nzu na-akpọkụ ichie chinedu sị gị bịa ma nzu na-akpọku eze nna ya sị gị bịa ma nzu na-akpọku ụmụ ngwo sị bịa ma nzu na-akpọku ezi oke nne m ijere nwaanyị ana m akpọku gị sị gị bịa ma nzu na-akpọku eh, obinabọ bịa ma nzu na-akpọku ụmụ ibela ka asị m nekwenụ nzu hmm, wee na-akpọkụkwazi amesi sị gị bịa ma nzu nkpọrọgwụ bịa ma nzu akpọ gị nekwe nzu achịna gị na nzu ụga na nzu nkpọrọgwụ na nzu hmm, mmụọ niile anambra gị nekwe nzu dododo ụnụ bịa ma nzu a ọra mmụọ na-emere igbo ihe bịa ma nzu Enugu bịa ma nzu Abịa bịa ma nzu Imo bịa ma nzu Ebonyi lekwe nzu Igweọcha gị nekwe nzu Delta nekwenụ nzu ee otutu nzu na Aguleri ana m akpọkwa gị ọzọ gị bịa ma nzu ogbenyi bịa ma nzu a sịkwa na aka ọbụla nke na-ama nzu adịghị ama unyi wee na-akpọkọ n'ike na ebube sị na unu na nzu ka unu ma matara anyị matara anyị ọganihu